ha nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị ọ bụrụ na ndị Igbo kwado ikpe ekpere ọ bụrụ na ọ n'ezinụlọ na onye na-ebido ekpere onye na onye na-ebido nya bụ ekpere maọbụ onye na-achịkọta nya bụ ekpere ga-abụrịrị nna nna bụ isi ezinụlọ ọ bụrụ na nna anọghị a chọba onye tọrọnụ hmm, o bido ekpere dịka igbo si wee kwenye na ekpere na n'ife chukwu ndị igbo kwenyekwara na ọ bụghị ọtụtụ ọrụ ka chukwu ga-arụrụ ha kama na chukwu were ọrụ ahụ ọ ga-arụrụ mmadụ nyefee n'aka mmụọ ndị ọzọ ha na ya yi arụkọ ọrụ ee dịka a na-akpọ ụmụ mmụọ arụsị nọ gasị be anyị ya na mmụọ ndị ichie ndị ụmụnna anyị ndị nagoro ana ndị nna nna anyị ha ee na ọtụtụ nsogbu anyị nwere abụchaghọ chukwu ga-eme gịnị ga-egboro anyị ya kama na ọ bụ arụsị nọ be anyị bụ nke ndị ọcha na-akpọnụ Holy Spirit maka na ọ na-afịa ndị Igbo ahụ ịghọta na arụsị bụ the Holy Spirit hmm? na ọ arụsị na mmụọ nna nna anyị ha bụ ihe ga-egboro anyị nya bụ mkpa ọtụtụ mmụọ ka Igbo na-ekpegarụ ekpere hmm? dịka m si wee kwuo arụsị arụsị nwere ndị bi n'elu hmm? o nwere ndị bi n'elu nwee arụsị nke bi n'ụwa nwezie ụwa mmụọ ee eh? ebe ndị mmụọ bi ebe nna nna anyị ha bi ee eh? arụsị ndị bi n'elu ọ hanwa na-afụ maka egbe igwe amụma ee eh? anyanwụ ọnwa na kpakpando arụsị ndị bi n'elu na-afụ maka ihe ndị a arụsị ndị bi n'ụwa na-afụ maka okwute ugwu ee ndagwurugwu osisi na ala ọ ihe arụsị ndị nọ n'ana na echekwaba na-elekọta maka na Chukwu agaghị arụ ọrụ niile ahụ ebe o nwere mmụọ ya na ya yi arụkọ nya bụ ọrụ ndị Igbo kwenyekwarụ na e nwere mmụọ dịkwa iche iche Chukwu nyekwarụ ee na-elekọta ụbọchị niile dị n'ala Igbo ndị Igbo kwenyere n'ụbọchị anọ hmm, na ụbọchị anọ bụ izu dịka eke orie afọ na nkwọ ee o nwere mmụọ na-afụ maka eke nwee mmụọ na-afụ maka orie nwee mmụọ na-afụ maka afọ nwee mmụọ na-afụ maka nkwọ ndị igbo na-akpọkwu ya mkpa n'ụbọsị ọbụla a chọrọ ikpe ekpere na ọ ga ọ bụ ihe dị nnukwute mkpa na a ga-akpọ mmụọ mmụọ na-elekọta ụbọsị ahụ anya ee dịka onye ji ọjị ekpe ekpere onye ahụ ga-ewelite ọjị sị ee ka mmụọ na-eche eke maọbụ taata bụ eke ka o wee ketere anyị ihe ọma ọ ka ndị Igbo si wee kwenye Igbo kwenyere na Chukwu, kwenye na mmụọ, kwenyekwuo na ndị ichie. Na ọ mmụọ naatọ a bụ ndị na-enyere ha aka iji fụ na ihe ha na-eme n'ụwa na-agazi ọfụma wee rukwa na mmadụ ahapụ ụwa. Mm? Igbo na-efe mmụọ n'ụzọ dị iche iche. Ndị Igbo na-efe mmụọ site n'ikpe ekpere, ee, site n'ime emume O nwere ọtụtụ emume dị n'ana Igbo a na-emegasị eme a na-emerụ mmụọ ndị na-efe arụsị dị iche iche nwere emume ha na-emere arụsị ha emume a ha na-eme abụghọ nọọ sọsọ ka e rie ṅụọ e mega ekpere dị na ya chụọ aja dị na ya mm, wee mee ya bụ emume ka mmụọ ahụ wee nara otuto ee eh, ndị Igbo na-etikwa mmụọ ee site n'iti mmụọ ha ndị Igbo na-ekweta na na mmụọ ha a na-eti bụ nna nna anyị ha bụ ndị ichie bụ ndị pụtara n'elu ndị Igbo ala si na ọ na-eme bịa akwacha sonyere akpịrị anyị mmụọ na ege ya ntị bụ mmemme ekenekwa m unu Ọ ihe ọzọ ndị a ka Igbo ụmụnne m ji ndị efe Igbo mmụọ, ekpere oru na Igbo ka m iri emume na-ekene na ịgba Mm. mmọnwụ asị m nke onye chiri ya iji wee mee ndị ọzọ ka ihe a na-ekwu ekenekwa anya ndị nze ekenekwa dị iche iche ndị ichie ekenekwa ahụ ga-arụrụ ha ọrụ ndị ọbara otule bụ ndị dibịa ekenekwa m a sị na taata ga-amakwara onye ọbụla dịka mmụọ dị mma ekenekwa m kwesịrị na-aga emebi na-aga edebe ya n'ụlọ ọbasi bi n'eluigwe na-ekpejere ya ekpere na-achụrụ ya ekene aja gị kene mmụọ gị na ha Mmụọ ya dịgasị arụkọ otu ọrụ ahụ. Mm. bụ mmụọ dị Ekene mma mmiri, ị ga-afụ kene aja ana n'ebe obibi kene onye ikuku Igbo kene anyanwụ bụ ọtụtụ kwesị na mmụọ taata ga-amara mana m anyị ga-akpọ aha ọ ka ụfọdụ bụkwa nwanne unu Mm.
onye ka ọgụgụ dịka ọnụ ya.
Amadioha Mm. ee o nwere ala, ọtụtụ ihe anyị sị udo, ka anyị metụ aka ogwugwu

mana a naghị edebe ya edebe kama na ya na-achọpụta na ihe mere mmadụ ji bụrụ onye Igbo ka nkụ onye ha jidoro aka anaghị agụcha ya agụcha onye ahụ hmm?
mana mmụọ ahụ bụgasị mmụọ ọgbanje okwu nkenke amụnsu nke onye Igbo na ndị akaloghori
mmụọ ndị a mmadụ Chukwu anaghị kere eke. anaghị Hmm?
ekpegarụ ha Onye bụ ekpere mmadụ? anaghị mana o nweziri ihe pụrụ emerụ iche ha n'ebe onye emume Igbo nọ kama na-enwere ike n'ebe ịchụrụ ha mmadụ aja ndị ọzọ nọ ee anaghị enye maka na ha ọtụtụ ukwu ndị mmụọ- bụ ndị ọcha mmụọ- bịarụ n'ala ukwu Igbo mmụọ ebe mgbe a gara na-eji aga.
ekpegara ha ekpere ụfọdụ kama a n'ime ha na-ebupụ ekweteghị ha ihe na onye Igbo bụ mmadụ a sọ na-eji nsọ aka ekpe bupụrụ ha Hmm? ihe n'ebe ha kwesịrị na-afụta ibupụrụ onye ha Igbo dịka dịka ndị Igbo mmụọ na si wee mmadụ. kweta e si ya mere Igbo ji ekwu ọkara mmadụ ọkara kwuru na ha bụ ndị ọgbanje na-afụta ndị Igbo dịka gịnị na ọkara mmadụ ọkara mmụọ maka na ndị Igbo ekwuru na a bịa n'ezinụlọ na onye okere ọrụ ya bụ ibido ekpere ma ọ bụ ibudo ekpere bụ gịnị nna ma ọ bụ onye tọkasị eji eje mmụọ tọrọ atọrọ onye ọbụla na ezinụlọ mgbe a na-emekwa ya bụ ekpere n'ime obi onye onye ahụ onye ọbụla nwekwara ike ịkpọ chi ya ekpere ka ee Igbo ji maka na a sị aga na chi onye Ee, adịghọ n'izu Igbo na ya mmụọ anaghị na-erikọ eme nri. onye ahụ Mgbe nwekwara ọbụla, ndị karịa nọkwa na ya bụ mba ndị ekpere ọzọ.
nwekwara ike ịkpọ onye chi ha Igbo n'ime na-ekpe obi ha ekpere na o teta ụra dịka ha n'ụtụtụ. sonyere na onye ya Igbo bụ na-achụ ekpere aja

ọkara mmadụ ọkara na ọ bụ na ọ gagide pụta n'ebe okwu mmụọ ọrụ ugbo okpere o kpee obere ekpere ugbo wee gafee eji wee mara ndị Igbo na-ekpekwa ekpere site n'ịchụ àjà site n'ịchụ àjà ihe a na-eme ekpere ha mgbe gara aga kwesịkwanụ na kịta na anyịnwa na onwe anyị kwesịrị itinyekwu uchu na ya bụ ọrụ ugbo maka ọrụ ugbo bụ
ihe mana ruo kịta kịta

ezinụlọ ahụ ndị Igbo chọbara na-akpụ nwa. ụzụ nwaanyị dị ime ndị Igbo eme na-akọ ọrụ gịnị? ugbo Emeri bụrụkwa ndị ememme.
na-akpụ ụzụ Ee, Ee, ma ọ bụ maka na anyị ebidogo mgbe nwaanyị kpụtawa ọgụ mụchara na mma nwa, tupu emeri ndị ọcha wee ememme.
gafete ma ọ bụ n'ụzọ mgbe a be anyị na-eme ịbịa chọọ mmemme ihe ha alụmdi na nwunye iji wee gosi Ee, na anyị ọtụtụ anọrọgoro mmemme n'ikpe dịkwa omimi nke a na-akpọkwa na mmụọ nke ndị otu agwụ nzuzo enyebego ma ọ bụ ndị otu be anyị a fụrụ anya onyinye ha na-emekwa mmụọ nke ha tupu ndị n'ụzọ ọcha nke abịa ha.
Mm? a na-emekwa mmemme mgbe mmadụ gbagotegoro n'ọkwa ọchịchị ndị Igbo bụkwa ndị na-ebikọ ọnụ ọkwa ọchịchị ndị Igbo na-enwebu usoro dị iche iche dịka mgbe onye tọsịrị mmadụ o nwere ike ọ bụrụ na onye tọsịrị mmadụ hapụrụ ụwa emeri ya emume akwamozu hmm? mgbe onye nke na-esote ya ga-arịgorokwa a ga-emekwara ya emume ndị Igbo bụ ndị na-eme ọtụtụ emume mana emume ọbụla ndị Igbo na-eme na-abụ ihe na-agakarị na mmụọ maka na Igbo anaghị emecha ihe anụ ahụ na ọ zi kịta e buru okpukpe ndị mba ọzọ obodo anyị mere Igbo jizi eme ihe anụ ahụ na mbụ na mbụ na ndị Igbo bụ gịnị ọkara mmadụ ọkara mmụọ ndị Igbo kwenyekwara na ọ kwa etu e si ekpe ogbenye ikpe ka a ga-esikwa kpee ọgaranya ikpe na ọ bụrụ na a hapụ ụwa eze nakwube ndị ichie o nweghị onye na-achị na ikpe a na-ekpe anyị tupu ndị ọcha maka na a sị na agwa onye na-edu ya ụnọ ihe onye metere ka o bu ana mmụọ onye ahụ ihe onye metere ruzie na ana mmụọ ọ kwanụ ka e si ekpe ogbenye ikpe ka a mana ga-esi wee tata kpee ọtụtụ ndị ọgaranya eze anyị ikpe. nwere abụghị eze ya bụ na ezi ụfọdụ afa ka n'ime ha ego bụ na onye na-ebi eze ụwa ndị ga-agba kwetere mbọ fụ na ya bụ n'okpukpe ndị ndụ bịara ya abịa bụ n'ala n'anya Igbo ya ndị Mm. mmadụ mma ee mgbe dịkwa ahụ a mma. na-enwe ndị ichie Ekenekwa na-enwe ndị m na ọzọ, asị m na-enwe ndị nze onye ka udo nke tupu ose mmadụ bụrụ abụrụ ụwa. onye ichie na ngọzi o nke nwere ụmụ ọtụtụ ihe ọ mmụọ, ga-agabiga ọtụtụ na ihe ọ nchekwa nke ga-eme ụmụ- ndị ee, ichie ọtụtụ Nọnyere mmụọ unu ga-echi niile. ọtụtụ Mm. mmụọ a ga-ebuli ụmụ ya igbo lachiata saa nọ ya ire ka o n'ọdịnala wee nwee ike n'ihi na na-ekpe ikpe ọdịnala ziri bụ isi ezi ndụ n'ala Mm. igbo Ee. mere eji mara ndị Emume ichie a nwekwara na akara dị nkụzi a iche iche eji ekụzi mara ndị ichie ga-enwekwa agba nke Ee, kedu abụọ. ihe nke a na-akọwa Mm. na tupu ndị ọcha Mgbe abịa na ndị igbo ọ pụtakwa, ebidogo mewe gịnị anyị mebe ga-emekwa ihe ka dị ị na marụ ndọrọ ndọrọ ị ọchịchị. ga-amarụ site na e nwere ime ndị a gịnị? na-akpọ ndị eze ndị ije ndị na ọzọ YouTube ọzọ. ma ọ na Facebook bụ nnukwute wee na-esonyere anyị echichi dị ekenekwa n'ala m Igbo Hmm? igbo ha mụrụ nwekwa ndị nze a mụọ na-elegara ọzọ anya ọ ha nwekwa Daalụ. ndị na-enyekwara ụmụ ogbenye